Ok, so seo é an físeán ag dul dul tríd an téarmaíocht ag tús an chaibidil seo go mbeadh. So, súil siar ar línte agus uillinneacha arís, is rudaí seo anseo a ba cheart a raibh déanta sa chéad bhliain, so but nó seans go raibh sé ar eolas agatsa ón bunscoil focail nó go but tá muid ag dul ar ais ar arís ó tús. So, is líne é rud éigin a théann tríd pointe amháin agus pointe eile. OK, agus téann ar aghaidh i ngach treo go héigríoch. OK, so gan stad. Agus bíonn siad scríte mar seo. Sin an slí scríobhann tú líne AB. Mírlíne, sin píosa de líne. OK, so tosnaíonn sé ag A agus críochnaíonn sé ag B agus sin an nodaireacht a úsáidimid chun é sin a thaispeáint. Gathán, sin rud éigin a tosnaíonn ag A agus a téann ar aghaidh tríd B agus ní stadann sé ansin, just téann sé ar aghaidh go héigríoch. So, gathán nó leathlíne. Ansin, má tá trí phointe ar líne, nó níos mó ná sin, b'fhéidir D, E, F, tá siad go léir comhlíneach, ok? Tá siad ar an líne céanna. Má tá X agat ansin, ok, líne amháin agus líne eile, táimid ag rá go dtrasnaíonn siad. Ok, trasnaíonn siad a chéile. Trasnaíonn an líne L agus an líne M ag an pointe P. Ok? So trasnaíonn siad, they cross each other, tá siad ag dul trasna a chéile. Tá dhá líne agat agus anseo agus tá siad ag dul sa treo céanna. So féach anseo, tá siad ag dul sa treo céanna. So tá siad ag dul sa treo céanna, so tá siad comhthreomhar, so ní casann siad ar a chéile riamh. Ní buailfidh siad ar a chéile, ní bheidh riamh an uair a buailfidh siad a chéile, so ní hé sin an rud atá ann. Tá siad comhthreomhar, gabh mo leithscéal, agus teaspáintear iad le saighead. So tá saighead amháin anseo, so ag taispeáint go bhfuil an líne sin comhthreomhar. Tá dhá saighead anseo ag taispeáint go bhfuil an péire línte seo comhthreomhar, agus níl an líne seo comhthreomhar leis an líne sin. Ok, so ní hé sin an rud atá ag tarlú. Ok, uillinneacha anois. Um, so. So, um, is mar seo a scríobhtar an uillinn thuas, so, uillinn a thosnaíonn ag pointe A, a téann tríd O agus ansin a chríochnaíonn ag B. So, tá pointe éigin A anseo, pointe éigin B anseo agus pointe éigin O anseo. Ok, so sin an slí a scríobhann tú é, mar an uillinn AOB. Méid an uillinn AOB, scríobhann tú é mar seo, ok? So sin ainm an uillinn, uillinn AOB. agus scríobhann tú, OK, tá méid an uillinn AOB cothrom le 54 céim, seans, ok, más é sin an méid. Ok. So anois, um, dronuillinn, sin uillinn a thagann ó dhronuilleog, ok, agus toisc go bhfuil na ceithre uillinn i dronuilleog cothrom le 90 céim. So sin an áit a dtagann an focal dronuillinn. Ok? So nócha céim. Anseo, um, déanann leath-rothlú, ok, so rud éigin, kind of, uillinn a déanann rothlú leath-slí timpeall ciorcal. So ní téann sé timpeall an ciorcal iomlán, ní téann sé ach leath-slí. So is é sin aon chéad ochtó céim. B'fhéidir go bhfuil fhios agaibh go bhfuil trí chéad seasca céim i rothlú ciorcail iomlán. So, leathrothlú ciorcail, tá aon chéad ochtó céim ansin. Géaruillinn. Géaruillinn a thugtar ar uillinn atá níos lú ná nócha, so is féidir leat a fheiceáil, tá sé níos lú ná an dronuillinn ansin, níos lú ná nócha. Maoluillinn, sin uillinn atá níos mó ná nócha, is féidir leat a fheiceáil go bhfuil sé níos mó ansin, agus an uillinn athfhillteach, Sin an uillinn atá ar taobh eile de géaruillinn nó maoluillinn. So, féach anseo, seo an uillinn athfhillteach, nó is é seo an ceann athfhillteach chomh maith. So, is uillinn atá níos mó ná aon chéad ochtó agus níos lú ná trí chéad seasca. Okay? So, má thosnaíonn tú le líne anseo, Tá sé níos mó ná an méid seo, leanann sé ar aghaidh, tá sé idir 180 agus an 360. Ok, so seo é an uillinn athfhillteach. Ok, lig dom é sin just a ghlanadh. Ok, agus cúpla téarma eile then. Gnáthuillinn a thugtar de ghnáth ar an uillinn scáthaithe atá níos lú ná aon chéad ochtó. Ok, so seo é an gnáthuillinn agus seo é an uillinn athfhillteach, ok, mar filleann sé ar ais ar a chéile, ok, so athfhillteach. Ar cóimhéid a bhíonn rinnuillinneacha urchomhaireacha, so sin mar a bhí againn mar gheall ar an X, so ar cóimhéid a bhíonn an uillinn anseo agus an uillinn sin. uillinneacha urchomhaireacha, nó uaireanta bíonn siad scríofa mar rinnuillinneacha urchomhaireacha. Ar cóimhéid a bhíonn na uillinneacha seo chomh maith, atá os comhair a chéile, tá siad urchomhaireach nó os comhair a chéile. OK, so sin, so in aon uair a bhfuil dhá líne agat, Mar seo, is féidir leat a rá go bhfuil na dhá uillinn sin ar cóimhéid agus go bhfuil na dhá uillinn seo ar cóimhéid. OK? So, aon uair a bhfuil, trasnaíonn dhá líne a chéile, bíonn sé sin agat. Agus mar a bhí ráite againn cheana féin, trí chéad seasca céim suim na n-uillinneacha a thagann le chéile ag pointe. OK? So, seo é an pointe. So, má déanann tú rothlú iomlán ansin, trí chéad seasca céim atá ann.